k'a fɔ population ye fɛn min bɛ fɔ aw ye ani o ye tiɲɛ ye tuma bɛɛ o tɛ kelen ye mɔgɔw sɔrɔla k'a fɔ an ye mali kɔnɔ yan nɔ ko mɔgɔ minnu bɛ yen ko n'aw ma élu démocratiquement k'a tɛ se ka jamana bɔ CEDEAO la o fɔra mali kɔnɔ o kuma fɔra o kuma fɔra i y'a ye o kuma fɔra ɔ bɔn o fɔra yɔrɔ min na n'a dun fɔra k'an bɔra fo CEDEAO yɛrɛ sɔnna ko an bɔra donc o b'a yira o kuma tun ye nkalon de ye donc a wagati kuma de kun don dɔrɔn ka population lamuruti an tun bɛ an tun lawulilen don cogo min na ko ka bɔ CEDEAO la fɛɛrɛ de tun don ka an dusu faga ka an da parce que n'a fɔra i ye sisan k'a b'a la k'an ka bɔ CEDEAO la ko ɔ ko coup d'état kɛla tɛ se ka aw bɔ CEDEAO la donc i b'a ye donc an k'a dabila fo président wɛrɛ ka na donc i bɛ décourager n'a ye jaa nkalon de don bɔn a bɛ mɔgɔ dabaliban ko a k'a fɔ ko bi mɔgɔw bidenw ko olu ma lamɔ kosɛbɛ k'u bɛ nkalon tigɛ bɔn kunu mɔgɔkɔrɔba dɔ fana k'o fɔ bidenw yɛrɛ ɲɛna ka nkalon tigɛ bɛɛ ɲɛna réseaux sociaux sanfɛ o de ye ne dabaliban quoi non aziz dabaliban ko don dabaliban ko donc o yɛrɛ de ne yɛrɛ kɔni dabali ban ka denmisɛnninya la mɔgɔkɔrɔba dɛ mɔgɔkɔrɔba k'a sigi ko non ko ni mɔgɔ ye coup d'état kɛ k'o tɛ se ka aw bɔ CEDEAO la ko fo non ne y'a ye nin kɔni nin tɛ taa donc u ye marche ba kɛ burkina ani niger k'a yira k'a fɔ ko CEDEAO ko kɔni ko nin y'a daga jigilen donc ni min bɛ fɛ ka jɛ i ka fɛn min kɔ ko parce que an bɔra CEDEAO la u ka jɛ o kɔ o tɛ voilà an tun y'a f'i ye ka tɛmɛ n ko CEDEAO n ko jɔntɔn de don a sigi kun kun ye min ye a bɔra o minɛn kɔrɔ a mɛnna a ka jɛya AES jamana kɔnɔden bɛɛ fana ye an bɔra a la a tɛna fɔ fana ko gɛlɛya fosi ko kɔlɔlɔ fosi t'a kan ko fosi tɛ ko min kɔlɔlɔntan don kɔlɔlɔ bɛ fɛn bɛɛ la donc an de b'an jija sisan kɔlɔlɔ min bɛ na an b'o kunbɛn kunbɛn cogo jumɛn na sisan an bɛ taa ten de mais k'a fɔ ko kɔlɔlɔ nana k'an siranna kɔlɔlɔ ye ko ka tila ka segin ka taa an kun don a la tuguni an ka bɔ o jeu kɔnɔ donc hali ni kɔfɛ ni gɛlɛya nana yɔrɔ dɔw la an ka sɔn a ma an k'o gɛlɛya kɛlɛ k'o ka wuli mais k'a fɔ ko non gɛlɛya nana ɔ an ka segin i n'a fɔ min kɛra an na franc CFA ko la donc an ka bɔ olu jeu nɔgɔ de donc CEDEAO ko kɔni nin y'a bannen pewu donc an bɔra an y'a logo ko kumaw kɛ ka fɛn ko kɛlɛw kɛ donc a bɔli hukumu kɔnɔ an ka taamaden sɛbɛnw an yɛrɛ ye olu labɛn an ni ɲɔgɔn cɛ o ye fɛɛrɛ ye k'a yira ko an bɛ ko min na nin ye ko tulonkɛ ko tɛ bilen hali n'a sɔrɔ dɔw bɛ k'a ye ko militaire saba ninnu bɛ k'a kɛ ko pour que ka to fanga de la u bɛ k'a ye ni o min ye asimi yɛrɛ sɔrɔla o tɛ kɔrɔbɔli ya ɔ donc ko militaire ninnu k'u jija sa olu fana ka kuma ka dan u da la yen o kɔrɔ ye mun ye u kana sɔn abada u bɛ ka sira min ta ni u ka dɛsɛ a kan parce que n'u dɛsɛra a kan a bɛ n'a fɔ an tun ye fɛn minnu laɲini donc an tun ma hakili jagabɔ ɲɛnama k'a kan donc jamana taara a sira kɛ mais an y'a ye a nana ni nin ye a ma ɲɛ a bɛ tan donc olu man ɲi an ka ɲɔgɔn lamɛn hali sisan donc passeport ko la ka miirinan ta ka passeport bɔ o diyara an ye kosɛbɛ o ye waleya ye wale min ka kan ka fo Ɛɛ a passeport yɛrɛ an y'a ye capitaine ale capitaine Ibe ale y'a ta fɛnkɛ ale y'a tɔgɔ sɛbɛn oui k'a tɔgɔ don a y'a ka enrôlement n'a ka fɛn bɛɛ kɛ u y'a ka passeport bɔ k'a d'a ma a yɛrɛ kɛlen don k'a minɛ bɛɛ ɲɛ b'a la unhun unhun donc vraiment an bɛ an bɛ AES dirigeant an b'u fo kosɛbɛ unhun donc u bɔra ka min fana fɔ passeport ko la o ɲɛna parce que an tun ko k'u ka kuma mɔgɔw ye an k'a faamu oui bon u ka kuma kɔnɔ yɔrɔnin min ma fara a kan Mali ta la colonel min bɔra ka kuma pièces minnu bɛ kɛ ka passeport ɲini a m'o fɔ ka fara a kan parce que mɔgɔ caman bɛ ka ɲininkali kɛ donc ne yɛrɛ fana y'a ɲɛɲini parce que mɔgɔ minnu bɛ passeport dilanyɔrɔ la n y'u dɔw ɲininka a dɔw ko ko a ka diya maliyɛn bɛɛ ye nin yɔrɔ ye i n'a fɔ information fitinin maliyɛn bɛɛ k'a dɔn passeport kɔrɔ in tun bɛ ta cogo min na nin fana bɛ ta ten de bangeli sɛbɛn n'o ye wolosɛbɛn ye pièce d'identité walima carte biométrique wala ni pièce d'identité ani carte biométrique bon résidence o ko kuma t'a la casier judiciaire ko kuma t'a la certificat de nationalité ko kuma t'a la nin si t'a la mais ne kɛtɔ ka passeport ta i b'a kalama mɔgɔ min y'a fɔ ne ye mais o yɔrɔ fana fili ye ne sɔrɔ dɔɔnin parce que mɔgɔ min y'a fɔ ne ye o y'o yɔrɔ ninnu fɛn ninnu bɛɛ fɔ a la ne y'o bɛɛ ɲini mais ne taara o y'olu bɛɛ bɔ a la donc a bɛ n'a fɔ pièce saba dɔrɔn bangeli sɛbɛn carte d'identité ani biométrique du biométrique carte biométrique ani reçu de paiement Oui. n'i taara ecobank la i bɛ taa wari sara yen nɔ a banna u bɛ reçu dɔ sɛbɛn k'a d'i ma parce que passeport dilanyɔrɔ la wari tɛ sara a yɔrɔ yɛrɛ la ka wari tɛ d'olu ma donc i bɛ taa u b'a dilan k'a d'i ma Oui. donc nin ye mɔgɔ minnu b'a fɛ k'a ɲini donc minnu tun ko ko a gulonna fiche individuelle ni biométrique la ko gɛlɛya in bɛ yen Ala ko tiɲɛ ko gɛlɛya in bɛ yen nka ko autorités fana ko ko gɛlɛya in bɛna wuli parce que u ye carte ninnu ni fichier ninnu a correction tun jɔra ɔ sisan k'a correction daminɛna donc mɔgɔw kana sɔn bilen k'u to yen f'u mago ka se u ka papiyew ma de u ka sɔrɔ ka wuli k'u b'a falen